ajụjụ nji maka ya wee bịa n'ụbọsị nke taa 07060485853 ma ị kpọọ na 0915570 Hello Good evening. Kee ka ị mee? Nnọọ.

onye Igbo sị ya nnọọ kama o gbuo ude onye Igbo afọ onye Yoruba afụrọ onye Igbo n'anya mana e kee ihe ụzọ naabọ debe ị hara onye Yoruba onye Hausa I mean onye Igbo anọdị bikọta na onye Igbo ga-ebu ụzọ lee ọtụtụ ihe na-eme today n'anị Igbo anyị bụ ndị Igbo ọkụ nwere na-aza afa Igbo na-egbu Igbo ịnọkọta mana ọ bụrọ otu a ka ndị Igbo dịrị before the war ndị Igbo automatically change maka ego were maka ego lee their birth right kedu ihe ị ga na-emekwa wute onye Igbo kete trust ebe onye Igbo ga-akata obi ejima naabọ o je gbuo ofu ejima ka o wee make money ha na-ene ndị worse bụ n'olu ha na-ene ndị obodo ọzọ anyị ndị yoruba wetara ha anya n'ihe ahụ ma ndị delta ma ndị edo kedu ha mana nke ha na-aka njọ ọ dị ka iweta nwaanyị n'ọkwa nwaanyị kpawazi arụ ọ gwa na nwoke afụhọ azụ ya anya so na ọ bụ maka nke ahụ my sister ndị Igbo meere onwe ha ebere ọ bụgodị n'ọfịs ebe ahụ ị nọ ị na-afụ onye na-alọsi iti gị anya ka isi ebe ahụ pụta ọ ị na-agosi na ịmaka wee mee mana i ruo Lagos onye Yoruba sụrụ ala Yoruba English anaa English anaa ha sụọ be ha ma nke bụ prọfesọ ma nke bụ dọkịta ma nke bụ lọya they will never speak their language ha ka ha ga-agasị mana ọ bụrụ onye igbo ya ọ chọọ ka e mee ihe ọ na-ekwu ọ sị biko i don't hear igbo ee eh, speak english ọ na-eme ndị ọ n'ebe m ga-aga ịdị ịsụ m oyibo sị na m ama ihe na-asụ na m aghọtaghị na m anụ adị m anụ oyibo ndị Igbo ifele mee ha ha bụ o lelu nwanne gọrọ ụgba n'ahịa nnata ụtụtụ oge iji eso
na ndụ ebe ebe daalụ daalụ sir ha ncha bụ ofu okwu ahụ a na-ekwu mana na your own opinion ọ dị gị ka ndị igbo tru tru afụrọ onwe fa n'anya ihe nwoke ahụ ị ma ihe nwoke a jụrụ ihe okwu ji wee wute m bụ na onye a nọ obodo oyibo for years na ọ nụrụ ihe n'obodo oyibo mana ọ sị na ọ ma conclude wee natakwa na krismas a wee tụgharịcha uche jee riche n'anya nnọọ jee be nwunye ya na ọ dịz natakwa ọ sị na ọ bịachara enugwu sef mụọ nọkọtakwuzi na-asị na ọmụmụ eje tọ nke a dịkwa ka trap na agwala anyị na anyị ka anyị kwachinọta onwe anyị

na ọ dị m na-ekwu Mhm. mara na aba na-aga gosi na a na-aga n'oge chi ka chi na-aga so ụwa na-echenjizi so a lot of things ga-emezi expose ọ dịzie ka igbo afụrọzi onwe ha n'anya mana nke bụ eziokwu na ntọala igbo o nwerọ ndị fụrụ onwe ha n'anya ka ndị igbo ọ bụrụ na a bịa na naijiria the whole tribe nọ na naijiria o nwee ndị eme nwere ife eme ndị igbo Igbo ka nọrọ na-ekwu ofu okwu adịrọ m sure na ọ dị possible na o nwe ndị ka ga-anọ mana ndị Igbo ka nọ Ị na ife m na-agwa gị Mhm. e mego anyị expose so much afụfụ na ife ga-eme anyị fụ na mmadụ nwere ike ire onwe ya ka o nwee ike dị ndụ based on the frustration of obodo anyị nọ n'ime ya ị na-anya fụ na even na politics ndị Igbo na struggle enwe ike n'ọnụ ha so o mee ọ dịzie ka a sị na ụfọdụ ha bụ sell out no ọ kwa na akụ ndị Igbo ka ha na-azọ okpukpekiri mmụọ ife ọ na-ahụ ụfọdụ bịa na-azọ banye n'other political party na-achọ ka a zọta oke ndị Igbo ụfọdụ Mm. na-eche na ọ bụ sell out ọ dịcharọ otu ahụ because ị nọkwa in that position ọ bụrụ na ofu anyị niile nọ n'ofu ebe ị fụ na a ga-agụpụ anyị so anyị kwesịrị na-adị open minded n'ife niile anyị na-eme ka anyị hapụ ị na-ebido na o nwe ndị na-abụ ndị ọjọọ ofu ife ka anyị na-ajụ kama na ọ ma achụtabere ya ọ dị ka o nwe ndị nke ha dị iche so ife m na-ekwu bụ na igbo ka fụrụ onwe ha n'anya because ọ naanị ndị igbo na-abụ ha gaa mba ha fụ ebe ọma ha kpọrọ nwanne ha bịa ọ igbo bụ ndị na-abụ ha nweta akụ ha lọta n'ụlọ a chọọ onye a ga-echukwu ya wee bido so e nwere so many things ọ bụrụ ma ị ma na ofu mkpụrụ aka mara nsị na o zuo ọra o nwee onye nwere bad experience o generalize ya mana ị gakwa n'obodo ndị ọzọ na tribe ndị ọzọ otu abụọ dịkwa na condition anyị nọ n'ala
emego alright jisi ike ka ị kpọghachi m azụ ọ sị na abịakwa na tribe ndị ọzọ na ọkwa otu a ka ọ dị na ọ bụrọkwa sọsọ ndị be anyị ka ọ na-eme ha na ndị be anyị ka ji ofu na mafia dise ngwa ọpịa ka nji eburu abịa plus onye nke a ife o kwu o nwe ihe ndị ọlụ gasị ọ rụtanyechere azụ kwukwe ya adị nwegwakwa ebe ndị a ee ee

ndị mmadụ egere ndị saboteur
ndị saboteur ndị na-ele nwanne ya rite orite ego bụ ndị na-abụrọ pụta ọ bụ ndị re igbo bi nchekwa igbo bụ ndị ọbara ha dị na yoruba na awụsa ọ ndị a bụ ndị na-afụrọ onwe ya n'anya azị ndị igbo na-abụ ndị saboteur bụ ndị na-afụrọ onwe ya n'anya n'ala igbo pụta ọ bụ ndị ndị igbo mma igbo fụrụ onwe ya n'anya nwee lụọ gịnị ogbunigwe mgbe a lụrụ ogbunigwe a lụrụ kedu ka esi lụọ ya mgbe a lụsịrị a nụrụ ọgụ biafra war bụ na afụrọ ka esi lụọ ya igbo dị one dịka igbo si wee hazie onwe ha wee nụọ ọ bụ ya ka anyị na-ajụ otu ahụ ọ dị na mbụ ọ ka dị otu ahụ ugbu a akwụkwọ ọ na-amachite azụ na ọ na-amachitezi azụ okay Ahụ okay ọ nwere mgbe ọ dị ka ọ kazi njọ but kịta m gwa gị ka igbo si wee dị in unity now mgbe ị na-apụtasị wee na-ekwu okwu you no believe agwa gị na aka chukwu dị ya aka chukwu dị ya ha anatago with sense ya ha anatago with nke bụ na ndị igbo na-anatazi some na-anatazi ndị nwere amamihe na-anatazi ala igbo ebe ebe investment ifo so onye abụrụ gị mmadụ ekuziri ndị igbo afọ nwa na igbo afọ nwa na-abụtụ the whole world i checkie the whole world ndị igbo ji ebe ahụ afọ nọ ebe a

Daalụ, daalụ, I love your dreams. I like how you've decided to be a dreamer and as na dreams don't die. So long as na ịdị ndụ, ị ga-emezu ihe niile nrọ ọbụla ife ọbụla ị chọrọ ịbụ, ị ga-emenwu ya so long as na ịdị ndụ. The only thing ga-emezi ka ị ma mmenwu ihe bụ gịnị? Ọnwụ. Hello.
Good evening, kee ka ị me.

hmm. a ka eji mabụrụ anyị before ị ghọta eh, onye Igbo kwesịrị ịhụ nwanne ya n'anya ị ghọta
hello alright jisi ike ka ị kpọghachi m azụ jisi ike ka ị kpọghachi m azụ hello okay 07060485853 ma ị kpọ na 0915 570 8347 o nwe ihe ọzọ anyị bịara ebe a ịmụta na-abụrọ gịnị ife a na-ekwu maka ya eziokwu achọrọ m ka anyị clear some air ka anyị clear some doubts and also ka anyị nweta clarification 07060485853 hello kee ka i me ị dị sure na ị dị okay daalụ mm Hmm. ezi ma o nwee ike ọ bụ na ọ nọkwa ebe a na-egosi ya love ị ghọtago ọ dị possible Yeah. Ị nataghị aka apụtara m last week. Anọ m ebe a Friday. Ee, eh, Wednesday and Thursday anọrọ m ya na na Tuesday. Don't worry, don't worry, uche gị dị ya, uche gị dị ya n'ihe ị na-ekwu. Daalụ, nwere ọ daalụ sọ. Oh, thank you. onye ofe mmanụ ka oyi ugwu na-adịkwa afọ ụlọ ndị

Ah, ah. Ah, ah.
eke gburugburu na-efili eke gburugburu na-afụ love eke gburugburu is loved

Okay, 07060485853. Ebe m dị godi concerned bụ my neighbor atap anya ị mara na ife na-eme gị a sị na ndị nọ gị nso bụ ife ga-agbapụ gị emenwu gị ịwa na onye ị ma ga-eme gị ịwa ị ghọtago and anyị ma na enwe a lot of insecurities dị right now and sometimes ọ na-ahụ ndị mmadụ bịa mee nya bụ ajọ ife gba ọsọ na ana anyị na wonder why mana fa jee n'ugwu ha anụnụ ụdị ihe a sef adị eme n'ugwu awụsa sọ otu ihe nwere ike n'ugwu n'ugwu awụsa bụ na mmadụ ịmago um, maybe na ị kparịrị their religion or their Mohammed or ịmago na o nwere one thing i kwuru against their belief mana ọ bụrụ nke a nọkata kịta sị na mmadụ na-abịa kidnapụọ mmadụ na-abịa gbuo mmadụ adịghịkwa m anụ ya o adịkwa m anụ ya maybe na m enenebe anya ebe m kwesịrị ine anya ka m wee fụ ihe na-eme otu a na north mana afụnụbeghị m ya mana ọ sọsọ na be anyị ka ọ ka njọ why hello good evening kee ka i me Ifeanyị nnọọ hmm?